Aw ni yakuma bi an bɛna makɔrɔni bulɛtilama de kɛ ale ka di kosɛbɛ surafana ko la wa a ka teli n'o bɛɛ ye a dundala fana a tɛ goya maa da aw bisimila an b'a daminɛ an ka sogo yirali a n'a nafɛnw ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka sogo sinen don ka ban karɔti bɛ kɛrɛfɛ layi den saba bɔɲɔgɔnko pɛrisili dɔɔni ani puwavɔrɔn ni puwavɔrɔn in bɛɛ tɛ k'a la dɛ an b'a tilan fila ye An bɛ kɔgɔ ni puwavurumugu dɔɔni kɛ an ka sogo la an bɛ koriyandirimugu kuyɛri fitinin ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko k'a la ani papirika fana kuyɛri fitinin ɲɛ kelen bɔɲɔgɔnko i b'a kɔgɔ ko jateminɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma n'a sɔrɔla episu wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o bɛɛ k'a la n ye nafɛn minnu yira an y'olu de si ɲɔgɔn na hasuwari la ayiwa n nimaana dɔ ye n bɔ fili la kun k'a tɛ fɔ ansuwari k'a bɛ fɔ de hasuwari ayi ne nimaanaw ka komantɛri kɔni o de ye yapadi ye aw kana ali maloya ka komantɛrinin bila komantɛri fasugu bɛɛ ka di ne ye negatifu fara positifu kan ni nenini t'a la dɔrɔn a bɛnnen don ne ma sabula komantɛri de b'a to ne b'a dɔn k'a fɔ mun ka di ne nimaanaw ye mun man d'u ye tan dɔ an b'a don ɲɔgɔn na fo a ka ɲɔgɔn minɛ n'a y'i ja i bɛ se ka tulu fitinin k'a la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a lajɛ sa k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma komi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ne ta la cogoya min na ne ta in kɛlen don hakɛlama ye n'a y'i ja i bɛ se k'a misɛnya ka tɛmɛ nin kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an b'ale bila kɛrɛfɛ k'an ka nafɛn tɔw yira Jaba den kelen tigɛlen k'a misɛnya walima k'a susu pɛrisili lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ kelen karɔti den kelen danni n'o ye tomati ye layi ani fɔwafɔrɔn ni kaadɔ ko ten dɔ ne m'a fɔ dɛ kɔrɔbɔrɔ de ko ko kaadɔ b'a fɔ ten dɔ ani bozo o kɔfɛ an bɛ tulu dɔɔni kɛ an ka barama kɔnɔna na n'an ka tulu kalayara dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na an ka bulɛtiw ta k'an ka bulɛti yiranniko dabɔ n'an ye bulɛti k'an ka da kɔnɔna na an tɛ girin k'a lamaa dɛ ɲani a b'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn bila de an b'a to yen nɔ a kulɛri ka yɛlɛma dɔɔni o la n'an y'a yɛlɛma a tɛ ɲɔgɔn bila i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na an b'a yɛlɛmani dabɔ sisan k'a yiran f'a ji ka ja dɔɔni Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an ka bulɛti ji jara an b'a bɛɛ bɔ sisan k'ale bila kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka na an ka nafɛnw yirani fana tuguni kan an b'an ka lɔgɔti kuyɛriba ɲɛ kelen k'an ka daa kɔnɔna na jaba den kelen ani dani dani fana ye den kelen bɔɲango de an b'a yirani dabɔ sisan f'a kolo ka fa n'a kɛra i ɲɛkɔrɔla la k'a fɔ k'a kolo ma fa i bɛ se ka ji fitinin k'a la n'a y'o ji in bɛɛ min ka bɔ a kɔrɔla la ka yiran i yɛrɛ b'a ye a kolo bɛ sin ka fa ten dɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kolo fara o kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ k'an ka bulɛti yiranin in k'a la k'a n'o yira ɲɔgɔn fɛ miniti damadɔ dɔrɔn waasa u ka se ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a ji don An b'a ji don sisan ne ka ji in bɛ komi i n'a fɔ litiri kelen bɔɲango sabula ne ka barama in ka girin kosɛbɛ n'a sɔrɔla k'i ka barama ye barama ye barama min ka fɛgɛn i b'a kɛ litiri kelen ni tila ye n filɛ nin ye ka koriyandiri mugu kuyɛri fitinin ɲɛ kelen de k'a la puwavuru mugu dɔɔni ani kɔgɔ i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma papirika fime kuyɛri fitinin ɲɛ kelen bɔɲango ani an ka marinadi binkɛnɛnama an b'o kilancɛ k'a la ka kilancɛ tɔ in bila kɛrɛfɛla la an tɛ jɛ k'a bɛɛ k'a la ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲaami ɲɔgɔn na k'a kɔgɔko jateminɛ ka barama buga da la k'a to yen nɔ a ka wuli N'a wulila waati min na an bɛ sɔrɔ k'an ka makɔrɔni ko ɲɛɲini komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na miniti damadɔ dɔrɔn a de wulila a wulilen an bɛna an ka makɔrɔni k'a la ne ka makɔrɔni bɛ komi i n'a fɔ 400 garamu n'a sɔrɔla i ka daa ka girin ji litiri kelen bɛ se k'a tobi k'a ɲɛ nka n'a sɔrɔla i ka daa man girin i b'a kɛ ji litiri kelen ni tila ye sabula daa fundeni fana de bɛ taa fara ji in kan o b'a to a bɛ mɔ k'a wusuja nka ni daa ka fɛgɛ tasuma b'a fɔ k'a b'a furufuru dɔɔni a b'a kɛ ji litiri kelen ni tila ye n'a sɔrɔla a ka daa ka fɛgɛ an bɛ barama buga da la sisan k'a to yen nɔ a ka tobi nka an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ wa fana k'a fɔ k'an bɛna kutu nunjan don a la sɔɔni sɔɔni k'a lama ayi o tɛ kɛ dɛ makɔrɔni zamɛ de don an b'a to yen nɔ a ka tobi a fɛrɛ ma n'Ala sɔnna a ma a tɛ sigi sa miniti damadɔ an bɛna a lajɛ n'a sɔrɔla ji jiginna komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na ji jiginna sa dɛ an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ an y'an ka marinadi binkɛnɛ tɔ min bila kɛrɛfɛla la an bɛn'o fara a kan k'a to yen nɔ a n'o ka wusu ɲɔgɔn fɛ n'an y'o k'a la dɔrɔn an bɛ dɔ bɔ tasuma na ka tasuma datugu da dɔgɔmani na waasa a ka se ka wusu ka ɲɛ waasa o kasa fana ka taa kolokola la k'a tɔ kɛ yapaden ye i n'a fɔ ne nimanɔw ye yapaden ye cogoya min na komi aw yɛrɛ y'a ye cogoya min na karɔti b'a la ne kɛlen k'a ji don dɔrɔn ne ye karɔti k'a la ja de panna o yɔrɔ kunna an bɛ barama buga da la k'a to yen nɔ sisan a ka wusu fo miniti tan ni duuru bɔɲɔgɔnko ma miniti tan ni duuru bɔɲɔgɔnko sera komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ji dɔɔnin b'a kɔrɔla la an tɛ ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔ da ye sabula n'an y'a jigi ka bɔ ta kan k'a fɔ k'an b'a bɔ k'a k'an ka tasa kɔnɔna na i b'a ye a yɛrɛ b'o jinin bɛɛ min n'a bɛ ka suma o jinin tɔ ale b'o min sa k'a gɔnɔ sumaya n'o ye an bɛna an ka dumuni bɔ sisan ka sɔrɔ k'an ka dudenw wele nin min dilannen filɛ nin nin bɛ maa saba bɔ n'a ma kɛ guruma ye dɛ ni video in diyara aw ye a y'a bila ka taa aw fɛmaw kun aw ka komantɛri bila a la ne nimanɔw komantɛri de ka di ne ye kosɛbɛ sabula o de b'a to ne b'aw kungilenna dɔn n'i tɛ se komantɛri la jɛmuni k'a la sa aw bisimila